basi anaonesa kuti iyeyo ndi ineyo amafuna mwina wache pakhale ubwenzi wina wache yemwe mwina wache iyeyo anapita kujoni koma chimene chinapa- chinamupanga nawo iye iye sakuchiziwa ayi iyeyo anandionesa mtima kuti iye mwina wache afuna apange chibwenzi ndi ineyo ineyo ndi masago aganizo ache ndinapita ndapanga chibwenzi tsiku lina lache anandiimbira cha m'manaini koko pano kuti ndipite kwawo nditapita kwawo kuja pamenepo chibwenzicho chayamba chayamba ndithu ziseko zinali zingati ziseko zinali six ziseko zonse nthawi imeneyo munakayika ku nyumba nkukulipirani eya ndalama ndithu ndalama anandilipira ndi mwamuna wache chifukwa kuti ndiyikire zisekozo contract yochokera kwa mwamuna wache ndiye ndapita kumene kuja kukayikira ziseko pamene akaonesa kuti mwina wache iyeyo ndine afuna chikhale chibwenzi chifukwa ana anayamba kumavula ndili kuchipinda ndikukomera zitseko ndili kuchipinda kuyamba kuvula zovala zake chanichani ndiye basi ndapita kumene kuja naini koko imeneyo eh? Mm. basi tayambapo za chikondi ndithu naini koko imene ya usiku eya ya usiku sopano Mhm. ndiye mwafika tsiku limeneli naini koko usiku kunyumbako eya ndiye tafika kumene kuja bonga basi munthu ndi chibwenzi chake mukuziwa kale ndiye tafika kumene kuja basi tu basi kuyamba kucheza pamene paja komano ndikufuna kuti mwina wache tipange mukuziwa kale munthu ndi chibwenzi chache eya mkazi anasanduka njoka baba o mukuti mugonane eya anasanduka njoka ndithu siku limenelo anandipulumusa ndi mulungu ndikanafa ndithu chifukwa njoka ndithu njoka yayikulu mangamanga ngati njoka ya sato ngati munayiona
ndiye munali pa sitirumu kapena kuchipinda ayi kuchipinda nthawi imeneyo M- mwakhala bwinobwino mukucheza mwakhala kuchipinda ndakhala kuchipinda kuchat kucheza bwinobwino munthu ndi chibwenzi chake basi ndiye ndapeza kuona kuti mkazi uja anasanduka njoka ndithu ineyo kuthawa ndikupita ku nyumba nakhala two days basi siku linalake ndikuotaso siku linache ndili kunyumba ndikugona maota ndi ndi njoka itandipikirira m'khosi mwanga nkuzuka ndikupeza njoka kuti ndithe- kuti zimenezozo ndisiye kuota nachita kupita kwa sing'anga wina amene anapita kuthandiza kuti basi apa njoka imeneyi isiya kutani kubwera kuwekokazi mamuna ache anatani anamusirika amene akapita kumeneko mukanatha kufa ndithu etu bwana kusonyeza kuti mmene munali kuchipinda mwavulavula zovala mukucheza pamene paja kuti muzipanga zanuzo anangopezeka kuti wasanduka njokayo kapena amachita kuoneka kuti akusanduka njoka anayamba kuoneka kuti akusanduka njoka komano iyeyo anandiuza kuti usathawe khalebe ndine pati pompano mpaka nandikumalizika munthu kukhala njoka ndithu munthu njoka mmene maiziwira munthu ndiye ndinathawa ndinatulukira pa windo ndithu tafika kunyumba kuwafotokozera anthu basi ndi pamene akati wa komatu pali sing'anga wina ache kumayi kuti ayi ezozo kuti kumutha kufa nazo anandiuza zoizo ndi anko anga ineyo sing'anga ndoti anali ku mozambiki nanyamuka kupita ku mozambikiko chabwino mwina tisanafike uko kuti mukupita ku mozambiki kwa sing'anga mutathawa nkukafika ku nyumba mwauza anthu onse Yeah. kenako mkazi uja sanayimbe foni kapena kutumiza uthenga kuti kodi zinakhala bwanji ayi anandiimbira foni patatha wiki komanso ndapitako kwa sing'angako Mhm. pamene anandiimbira foni chabwino ndiye mwauza anthu kunyumba kuja kuti zachitika ndi izi akuwuzani kuti Eh. kwa sing'anga M- ulendo wa kwa sing'anga Yeah. munayenda bwanji kwa sing'anga nanyamuka kunoko anko anga ndoti anabwera njinga ya moto tatengana kukathira mafuta kupala ku mozambiki ndiye sing'anga anatiuza kuti ah china chilichonse chimene chakuchitikira anyamata ife tikutani tikuchiziwa ndachiziwa kale chifukwa tinakafika usiku tikufika kwa sing'anga uja ndapeza ndithu nyumba mwache mwayala malo anthu awiri choti waita pamenepo zogonera ndithu tinangofika kugona mamawa ndi pamene pakatithandiza enda atiuza zero kuti china chonse ndatani ndaziwa komano tifuni- pakufunika mankhwala tipange mwakuti koma ndalama ndalama yache ndiye anachacha ndalama yambiri kwambiri anachacha ndalama zingati anatiuza 180 180,000 eh nde inu munali nayo ndalamayo pa nthawi iyo kapena ayi naimbira foni kumuzi kuwauza anthu ndi ana- anangongola maka- maje- mabanki mu- amuzi basi kutumiza ndalama ija basi nabwe nthawi imene ndinapitisako 80000 ananena kuti 100000 yo mukapange mankhwalawa mukaike mazi ndithu mukaike mbale mukaike mumazi mukavindikire mbale ija mukakaimva kuti agwa ndikuyalira pamene paja mbale ija mupite mukapeza mo mankhwala anuwo ndalama yangayo muka- mukasiyeso pati pamenepo mankhwala mukapange mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti itheka basi ndithu zinatheka bwinobwino U- ndalama imene amanati mukasiye pambalepo imene inali nge- zingati hundred thousand yeso pano
amati zidachitika ku nyumba Eh, ndoti ukoko tinangosiyako ndalama sitinatengeko mankhwala inayo tinangosiyako eighty thousand hundred thousand ndi pamene anatiuza kuti mukapita kwanu mukatenge mbale muikemo madzi mukayika madzi muvindikire ndi mbale inzache pamwamba pa mbaleyo mukayikepo mankhwa- uje ndalama yangayo mukayalira kuti yagwapo pamwamba paja mukachosepo mbale ija muka- muka- mukaone mbale mmene munali madzi muja madzi aja simuwapezamo mukapeza mankhwala mankhwala mukagwiritse ntchito ndi ndondomeko ake ana anandiuza kumeneko kalekale ya nde inu munakayikadi kuvindikira zinachitikadi Eh, zinachitikadi kwani nafika pa 11 masana ndinapanga zimenezo cha ma 12 koloko itakwana 3 koloko ndithu mankhwala anafika ndithu ndinapanga bwinobwino pa daily nde ndikati ndimene zinachitika zimenezo daily ndi mahotadi ndithu ndio pa daily basi awopo zinasiya ndithu mpaka na panopa mkazi ali bwinobwino ndithu panopa mwamuna wachenso anabwerako mmayankhulana ndi mkazi pano Eh, ndimayankhula koma ayi ndimayankhula ndikumuopa kwambiri oko si mkazi wanga panopa ndinasintha nambala yake ndikadilitama ndipezeka kuti akundiyimbirabe basi amanditumizira pa whatsapp zitikiza chitowawo ade ndinangomusiya basi ndati ayi nambala indingosintha basi ndasintha nambala basi panopa mamunache anabwerako kuti pakadali panopa mmaona kuti ah, sing'anga uja anali oti mankhwala amadziwako kapena ndi zamatsenga zimene ayi zamasenga ko kwati amadziwako ndi zamasenga ndiye mankhwala amene anakuwuzani kuti apezeka mbalewa adati muwagwiritse ntchito mutani anandiuza zonena kuti amayi anga ineyo ndikavule ndithu ndingosala ndi kabudula wamkati yekha andichekere pamutu mmakutumu kumbuyoku ndi pachidalepa ndi mabondo mu- ndi ma- ndi paphazi pa chala chachikuluchi basi ndi- zimenezo zikatheka mankhwalawo ndikasiye pamphambano usiku ndili maliseche ndikasiye pamenepo mamawa ndikapitapo ndikapeza wa- atengedwapo ndinapezapo botolo la madzi madzi amene ndinasiya mumbalewo anandiuza kuti madzi amene munasiya mumbalewo mukapeza pamphambano pamene mukasiye mankhwalawo madziwo muzisamba muzingodzipaka ngati mukudzola mafuta basi nde munakwanisa kuvulako kuti amayi anu akuchekereni eya ndinakwanisa zimenezo zinachitika nthawi yanji masana kapena munapangira mundima ayi ndinapanga mnyumba masana momwe chamma pasti four ndamene moti amakuonani Eh, anthu kunyumbaku ngati makamaka amayiwa sanaone ngati kuti mwina zolawula kapena zovuta potengera kuti nthawi imenenso munali munthu wamkulu kale eh, anaziona ngati zovuta kwambiri moti ndachita kuwakakamiza ineyo kuti asing'anga anasimikiza kuti kuteko kuti izozo zisatheke inuyo ngati simupenga misala mutha kumwalira kumene ndiye ndinachita kulimbana nawo ndithu mpaka analimba ndi mtima ndithu kupanga koma eh, amadandaulabe mpaka napa mwapanga zimene zija zatheka kusiya kwake zinatenga nthawi yayitali bwanji zinangosiya tsiku lomwelo kapena panadusa masiku kulotako ayi panadusa panadusa kuma three days mukulotabe eh ndikulotabe koma panadusa three days naona kuti basi ndasiya sofa bongo kuti usiku ndi usiku sindimagona azo ayi pena zimapezeka kuti ndikukanika kupuma kuja mwakangati kaya ndi ka ka ka ungaona iwo animanga mu jumbo kaya Ndimakanika kupuma usiku uja kuti ndiiwalirepo ineyo kuti ndisinzine kuti apapa basi ndiyambe kugonadi. Ndapezeka kuti ndi- ndikukanika kupuma ngati ena ake wandiika ndithu muthumba ndithu. Kapena kuti ndikhale maso basi. Koma kuti ndisinze zimachitika zimenezo. Mpaka na panopa basi mkazi alipo di ndithu bwinobwino umamuonanso basi. Simumasiriranso.
Ayi eh panopa wakusilira mkazi wachisawawa ndi eh zimenezo ayi panopa nasiya.

pakadali pano zili motani Eh, anandiuza kunena kuti ndipite ndiye ndinapita kunakamuuza kuti ah basi zatheka apapa ndasiya kulota ndiye anangonditemera aso mankhwala ena ndiye sing'anga amene amaoneka motani kwauko Eh, anali wamkulu ndithu wa- anthu amene anandiuza kunena kuti andiza atazokwanira ndithu anandi- anayelekeza zaka eight eight koma amayankhula chichewa Eh, amayankhula chichewa ndiye pokuwuzani za uh, nkhani imeneyi kuti iyayi mmene mwabweramu ndadziwa kale chimene mwabwerera adalongosola Mm. molondola bwinobwino kuti mwabwerera nkhani yakuti yakuti Eh, chifukwa nthawi imene tikunyamuka tinanyamuka usiku tinanyamuka kuno kuti kunoko cha ma past five oo ma past kaya eleven koko koma nyumba mmene tinapeza tinapeza ndikuwa ayala mphasa chochi yachechi pamenepo tinangofika kokoko ndikugona basi mamawo pamene aye anabwera ndikutigogodera basi ndikumatithandiza kumatiuza china chonse chimene chinachitika anatiuza ndithu tondo aswa ndithu osachitanso kumuuza ayi anani- anayamba kunena yekha mwina adalongosola motani pankhani kuyilongosola kwake Eh, anandiuza kuti bambo- bambo mwatipeza kuno watchula zina yache basi ndiye atatchula zina lija nawa anayamba kufotokoza tsopano kuti "Ah, apapa mwabwera ndi nkhani yokhuzana ndi mkazi wakuti wakuti anamuchulanso mkazi wazina lake inenso zina langa analitchula ndi zimene zachitika mmene ndakuuziranimo anachulaso ndiye ndi pamene ndamuuza ndati apapa kuti kunena ndikumavutika kwambiri usiku sindikumagona nde Anduza kuti ee ndikuziwa china chilichonse kunoko nthawi imene mukapanga program kwanu kuti munyamuke muzibwera kuno ine nali ndikuziwa china chilichonse ndithu. Munapeza mphasa kuno yoyalala ndati ee ayi nanga mphasa muganize kuti anayala ndani. Ine nali ndikuziwa kuti mu- inuyo ndi alendo anga ndipo muzibwera kuno. Mukufuna mankhwala akuti akuti. Nde mankhwala ndinayang'ana. Zo akuti ee andithandiza koma ananditchaja nditengonena munthu ndati apapa ndiye ndalama imene tabwera nayo ndi akuti. Akuti ah sizinavute chiyani imeneyo mukapita kukapangisa kuti mankhwala kuno sindikupasani pamene eh, pobwerako pamene ndinangotenga ndalama ija pa- ndili komweko naye ndi anthu kuno- kunoko foni kuyimbira makolo foni kuti ah, kunoko andichaja ndalama zokwana mwakuti ndiye mngongole anangongola ndi 200000 nditafika ndi nkuwanga uja sitina ndangufika zoti sitinadye kayi namba kayamba panga zimenezo basi pamene mankhwala anafika basi kunditemera bwinobwino basi mwanena kuti uh, mankhwala anabwera okha opanda kukupatsirani sing'anga uja kunyumba kwake eh. kodi mmene amakuwuzani kuti mankhwala mukapeza mbale ikakagwa koma ndalama yanga mukandiyikire pamenepo inu simunafunse kuti Yeah. ndalamayo nanga ikakupezani bwanji poti ndalamayo tikayika pamwamba pa mbalepo koma tili kunyumba kwathu ndinafunsa funso limenelo koma anandiuza onena kuti pamene mungaziwe ine kuti ineyo ndi sing'anga oopsa musandifunse mafunso zanga ndikwanisa ndekha basi inuyo mungopanga zimenezo zikakanika ine zanga sikuti zimakanika ayi zikakanika muzandipezeso koma sikuti ndiye ananena kuti ineyo ndikulumbira apapa pamaso pa moyo santavena ndimagwirisa ntchito baibulo amanena kuti mitengo ndithu ati mitengo analenga ndi mulungu ndipo sioletsedwa ayi mankhwala ndithu uwo amagwiritsa ntchito baibulo amagwiritsa ntchito baibulo nde ponena kuti nyumbamu ndayikamo tochi mphasa wayala malo ogona anthu awiri inu simunaone ngati kuti munthu wina anali atamuuza kale sing'anga kuti tikubwera pozindikira kuti pochoka kwanu kuja mudanena kuti analipo ena amene amadziwako kuti tipite kwa sing'anga wa ku mosambiki Eh, koma anali akuwanga omwewo koma sikuti anayimbira ku foni nambala yake analibe anangondiuza kuti ineyo ah, ndinamvapo za sing'anga wakuti wakuti koma pakwawo ndikuziwapo iye ni mwina mwache tipite tikaone kuti tithandizidwa motani ndiye naona ine ndi mmene ndinali usiku sindikagona ayi nangonyamuka kupita kumene tsiku limene mmafuna kugona ndi mkazi wa mwiniyu ah, mwakamba Eh. anasanduka njoka eh ndipo kugona nako kunalekereka Eh, tsopano mchifukwa chani mwina mutathandizidwa ndi sing'anga uja simunafune kuti muzamufunse msikana uja kuti kodi kwenikweni ndi chani ayi zimenezozo ndinaziganiza kuti ndikamfunse koma nkowanga anandiuza kuti ase mavuto amene anakupasa amene uja usapite kukamfunsanso ayi ungomuyang'ana ngatiso amayi anga anandiuza kuti musamuyankhule muzingomuyang'ana munthu uja Mm, nde ineyo iyeyo moni amandipasa basi pena abwera azicheza azichita koma namuza ndati ayi panopa nde akubwere kumacheza chifukwa ali bwanji ndati ayi yoko iye pena pache ndikamamuyankhu pena pache amaoneka ngati kuti pache iyeyo sikuti anapanga zimene zikuzo ayi so nthawi inache ndamudabwa anabwera amanditana be ndikufuna ndalama ya sopo ndati a bwanji kodi basi nde panali mng'ono wanga wina wache ndamene anamuza ayi we uzipanga zako so ndi umesa uli ndi mamuna wakoyo basi ndinangochokapo ndikuchokapo basi kuthawira nyumba ndikakhala momo ndati ameneyo ayi ndisazamuoneso inayo nde sing'anga uja koma anati ndi chani kwenikweni anati ni mkaziyo ndi amene ama- amasanduka kapena mamuno ake ndi amene anapanga mankhwala yada anamuononga ndi mamuno ake chifukwa choti ati akapita kujoini kuti azampeze ndithu asanapangidwe kanthu Mm. chabwino pa nkhani imene inakuchitikirani imene mpaka lero simayiwalayi mmaona kuti munaphunzirapo chani Eh, ndaphunzira kuti munthu woti siukumuziwa bwinobwino komanso munthu woti iwe mwamuna wache siukumuziwa bwinobwino kwangu kumusamalitsira ayi ezo sizabwino ayi chabwino mawu otsiriza angakhale oti chani komanso mwina kwa achinyamata ena amene mwina ah, nkhani ngati imeneyi atha kukumana nayo mungauze zotani ayi ndingangowauza zoti iwowo asamasamalitsira akazi oti sakuwaziwa aziyamba afufuza kaye kwa ine pa nkhani imene yandichitikirayi zakazinso ndiye sindimapanga ayi ndipo kuti ndizakwatire so kazanditengera mtunda wautali kuti ndizapeze mkazi ndikwatire yes